Ok so seo mír 9.5 agus beimíd ag féachaint ar an chéad cruth eile which is an cone. agus táim cinnte gur bhuail sibh le cón sa saol laethúil roimhe seo. An cón díobh seo i gcónaí is ciorcal a bheidh ann agus sin an saghas crutha atá i gceist. Agus tabharfaidh tú faoi deara. De bharr gur ciorcal atá ar an bun beidh ga éigint aige. Sin R. Agus i gcónaí díreach os cionn lárphointe an cón, má dhéanaim 90 céim ansin, glaoimid an airde H ar seo. Agus má fhéacann tú ar an saghas cruth atá déanta, tarraingeoidh mé ceann an-tapaidh anseo arís, sin an airde H agus an ga R le dronuillinn ansin ó thaobh an cón ag dul suas anseo, is féidir linn é sin a oibriú amach le teoirim Pythagoras. L, nó length, má theastaíonn uait. Arís, teoirim Pythagoras, is féidir leat é sin a oibriú amach, tá L cearnra cothrom le, suim, an dhá taobh, cearnóg an dá thaobh eile. So, toirt cón, arís, sna táblaí matamaitice, an rud atá i gceist ná, now it's haon thar trí, Pi R cearnaithe, déanaim an R sin beagáinín níos mó, H. Is féidir linn achar an dromchla cuar a oibriú amach. So, ní an ciorcal ach achar an cón é féin, má smaoiníonn tú ar b'fhéidir cón i gcomhair uachtar reoite, Achar an cón a bheadh ansan ná πi fá R fá L, agus ansan achar an cón iomlán má tá an ciorcal líonta isteach chomh maith. Suimíonn tú so achar iomlán. Sin achar an dromchla cuar, móide pi R cearnaithe le haghaidh achar ciorcal. Ok, so déanfaidh mé sampla tapaidh ehm agus arís níl mé ró-mhaith ag rudaí a tharraingt. Ach, seo an rud atá againn. So, sa chás seo tá airde 12 ag an cón agus tá ga 5 ag an dromchla ciorcalach anseo. Cad é toirt an chóin? Well, toirt cón is 1 thar 3 pi r cearnaithe h. Agus ba chóir go mbeadh sé sin éasca go leor le hoibriú amach, which is 1 thar 3 pi r, anseo is 5 cearnaithe fá H, sin 12, agus ag baint úsáid as do áireamhán, ag úsáid pi ar an áireamhán, ní 22 thar 7 nó 3.14 nó aon rud mar sin, it's 314.2. ceintiméadar ciúbaithe. Now beagáinín níos deacra ansan, oibrigh amach achar an dromchla cuar. Agus má cuimhníonn tú an foirmle le haghaidh sin, pi r L. Now tabhair faoi deara ní tugtar luach L dúinn sa chás seo, so caithfimid é a oibriú amach. Má tharraingím

So tá L cearnaithe cothrom le céad seasca naoi, agus dá bhrí sin beidh L cothrom le fréamh céad seasca naoi, sin a trí déag. So tá pi R L cothrom le pi fá cúig fá trí déag, agus achar an dromchla cuar sa chás sin ná dhá céad 's a ceathair ponc a dó. ceintiméadar cearnaithe mar is achar atá i gceist. Sampla 2 sa leabhar, so sin sampla 1 déanta againn anso it's leathanach 265. Sampla 2 ar leathanach 265 chomh maith. Beagáinín níos casta. So an rud atá anseo ná roicéad. Agus sin an saghas cruth atá i gceist. So is sorcóir an pháirt seo agus cón ar an barr. Now deirtear linn go bhfuil trastomhas 20 ceintiméadar aige agus go bhfuil airde an cón a 24. agus ansan tá cúpla ceist le déanamh. So, ríomh toirt an cón i dtéarmaí pie. So, toirt an cón leis féin. Mar sin, cad é ga an ciorcal ar bun? Bhuel, más é trastomhas an roicéid iomlán a 20, ga an cón sin a 10, agus tá airde a 24. agus toirt an cón haon thar trí Pi R ciúbaithe H, so toirt an cón iomlán. Níl mé chun é a dhéanamh amach céim ar chéim, is féidir leat féachaint sa leabhar má tá sé uait ach an freagra ná 800 Pi nó dá n-iarrfaí ort so lorgaíonn an ceist an freagra i dtéarmaí Pi, fágfaimid mar sin é. ceintiméadar ciúbaithe. Ríomh airde an tsorcóir má tá sé ceithre oiread toirt an cón. So, toirt an cón oibrithe amach againn. Agus ansan an pháirt sorcórach ar bun. Ceithre oiread toirt an cón. So sin ceathair fá 800 pi. So toirt an sorcóir sin 3200 pi. So má tá fhios againn go bhfuil an ga anseo cothrom le 10. Leanfaidh mé ar aghaidh just mar sin. So tá ga cothrom le 10. Caithfimid airde an cón a oibriú amach. Brón orm, airde an sorcóir. Tá an toirt ar eolas againn. Agus sin é ansan. Agus an foirmle le haghaidh toirt sorcóir, más cuimhin leat siar, ná pi r cearnaithe h. So tá pi r cearnaithe h cothrom le 3200 pi. Tá r ar eolas againn agus táimid ag lorg h, so is féidir liom é seo a dhéanamh, 10 cearnaithe fá H, sin 3200 pi, agus anois tabhair faoi deara cad tá ar siúl anseo, tá pi againn ar an dá thaobh agus sa chás seo is féidir leat díreach é sin a dhéanamh chun fáil réidh leo. Ní haon bhotún é má theastaíonn uait é a mhéadú amach agus. 3200 méadaithe fá pi a chur anso agus 10 cearnaithe fá pi ar an taobh sin, cealóidh sé amach de réir a chéile ach déanann sé rudaí beagáinín níos fusa anois just fáil réidh leis. Agus an rud atá againn ná 100 H cothrom le 3200 so tá H cothrom le 3200 roinnte ar 100 so tá H cothrom le 32 ceintiméadar. So, tá tríú páirt anso and it's beagáinín éasca ní bhacfaidh mé dul tríd anseo. Teastaíonn uaim an ceann seo an video seo a choimeád cuíosach gearr. So, d'fhéachamar ar sorcóir, eh, priosma, cón. Chonaiceamar gur féidir leat teoirim Pythagoras a úsáid chun fad taobh an cón a fháil amach. Toirt an cón éasca go leor haon thar trí, π r cearnaithe H, agus achar an cuar an dromchla cuar seo taobhanna an cón is π r L ansan achar iomlán would be π r L móide π r cearnaithe H don ciorcal ar bun. Em, so sa físeán seo, seans go. ndéanfaidh mé cúpla sampla eile atá beagáinín níos deacra glaofaidh mé físeán breise iad ach an rud ba mhaith liom go ndéanfá in ionad entry card a bheith againn ag tús an rang iarrfaidh mé oraibh le bhur dtoil triail a bhaint as roimh an rang Táim cinnte go bhfuil an Ghaeilge mícheart ansan roimh na ranga, tuiseal ginideach, rud éigin mar sin. So, roimh an rang, an mbainfeá triail as ceist amháin dom, leathanach 268, agus má bhaineann tú triail as ceist 15. Sin actual obair bhaile. Sea, le scríobh agus muna ndéanann tú é, beidh nóta ag dul sa dialann. OK, slán go fóill.